Dia dhuit, agus fáilte go dtí m'áit chónaithe, obair bhreise, nó dúshlán breise? em. Ceart go leor, so, intinní foghlama, ag féachaint ar an agus ró, an agus ró, sin ag tasc a haon. freisin cúpla tá ceacht eile ar mo áit chónaithe ok ag úsáid an agus ró ag féachaint ar blag beidh tú ag léamh téacs agus beidh tú ag ag dul i dul i ngleic le foclóir nua ansin b'fhéidir agus beidh tú ag freagairt cúpla ceist ar sin agus freisin, tasc 4, beidh tú ag cruthú blag cainte bunaithe ar do cheantar, so beidh tú ag caint, ok? Em, ok, iontach. So, tasc 1, eh, scríobh isteach i do chóipleabhar, em, so. tá rialacha ansin, so an, em, very, pronounced an ach an, AN, hyphen, nó fleiscín, agus ró, too, agus beidh séimhiú tar éis iad seo freisin. So, sampla, má cuirtear an roimh fhocal a thosaíonn le B, C, F, G, M, P, cuirtear séimhiú ar an bhfocal. Sampla, ana-bhán, ana-chiúin, ana-fhada, ana-gharbh, ana-mhaith, ana-phéacógach. Ok? So sin sampla ansin. Má cuirtear ana roimh fhocal a thosaíonn le D, T, S ní cuirtear séimhiú ar an bhfocal. an-deas, an-te, an-searbh,

cuirtear séimhiú ar an bhfocal, mar shampla ró-bhog too soft, ró-chiúin too quiet, níl aon fleiscín, ceart go leor, ró-fhada, ró-gharbh, etc. Má cuirtear ró roimh fhocal a thosaíonn le guta, guta, sin A, E, I, O, U, cuirtear fleiscín i ndiaidh

So, an bhfuil aon athrú? Níl aon athrú. Ok, so just an-aislingeach, níl aon séimhiú nó aon rud. Ok? So, líon na bearnaí agus féach síos, ceartaigh na botúin. Tá deich gcinn ann. Ok? Is rogha é seo. Ok? Don't have to do this. Is rogha. So, bain triail as. So, tá botún, mistakes, anseo. OK, see if you can spot na botúin. Cónaím in áit an-iargúlta agus tá an áit róchiúin. OK, so scríobh, ceartaigh na botúin. So ceartaigh iad, correct them. Tasc 3. Blag Chormaic So tá buachaill darbh ainm Cormac. Scríobh sé blag. Bhí mo thuismitheoirí ar buile aréir. Tháinig siad abhaile ó chruinniú sa halla pobail faoi na pleananna atá chun atá ann chun ionad siopadóireachta nua oscailt ar an mbaile. Tá dhá ionad siopadóireachta ann cheana féin. already, cheana féin. ok so níl sé sásta so cad é an Ghaeilge ar na focail sin? very angry, meeting, community hall, plans, already, in danger scríobh an Ghaeilge ar na focail sin agus féach síos tá ceisteanna So, cuir na ceisteanna ar a chéile, so má tá tú i ngrúpa, le grúpa, le duine eile, ach ní bheidh tú, beidh tú i d'aonar, so just scríobh an, an em, an freagra. Cén fáth a raibh tuismitheoirí Chormaic ar buile? Cá raibh an cruinniú ar siúl? Cad é an rud is measa faoin bplean nua, the worst thing, an rud is measa? faoin bplean nua. Cá bhfuil an phictiúrlann nua le dul? Scríobh cúig phointe eolais faoi Bhaile Chormaic. OK, bain triail as sin. Dúshlán breise, OK. So, cruthaigh blag cainte bunaithe ar do cheantar. Sa bhlag, luaigh cá bhfuil cónaí ort, cén sórt ceantar atá ann, na háiseanna, Na buntáistí a bhaineann le do cheantar Na míbhuntáistí a bhaineann le do cheantar So, buntáistí, na rudaí maithe, cad is maith leat faoi do cheantar Na míbhuntáistí, cad nach maith leat faoi do cheantar Ceart go leor, so déan é sin ar iMovie nó Clips Ceart go leor.